ni mawuludu kɛ tabali sigira u bɛ warinin min bila tabali kan walahi e ka a dɔrɔmɛ kelen ta tabali kan walima warinin dɔ ta tabali kan e ka t'o bila i ka nafolo cɛ la sani san wɛrɛ la mawuludu ka se i bɛ kɛ waritigi ye o tɛ yɛlɛma fiyewu et puis fana karamɔgɔ mm. karamɔgɔ piripara min bɔra ka an di mɔgɔw ma ko n'i ye mawuludu wari sɔrɔ ko k'a ɲagami i ka wari la k'i bɛ kɛ nafolotigi ye tiɲɛ tɛ dɛ n ka kuma fɔ aw ɲɛna a kan to yen tiɲɛ kuma tɛ dɛ a y'a bila aw hakili la mawuludu kɛyɔrɔ wari ni maa min y'o sɔrɔ walima sanu ni maa min y'o sɔrɔ k'o ɲaami i ka sanu na walima k'o ɲaami i ka wari la ko fɔ o ɲaamina nafolo min na ko fɔ ala ka barika don o nafolo in na walayi bilayi tiɲɛ tɛ an b'o fɔ de walasa a ka na ni wari dɔ wari dɔ ka sɔrɔ sinon tiɲɛ kuma tɛ a tɛ mɔgɔ si kɛ nafolotigi ye Yaya a tɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi n'i y'a bila i ka wari la a bɛ fantanya yɛrɛ tɔ jɔ ko mɔgɔ bɛ ka bolo fa an ka wari misɛn na karamɔgɔ y'an di mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ ka bolo fa an ka wari misɛn na bɛrɛ ma sɔrɔ hakɛ min sɔrɔ aw bɛ tila k'o bolo fa fa o la tuguni ka ka wariko latiɲɛ han bɔn a b'a dɔn an bɛna ko tɔ kɛ cogo min na komi nin ye fɛn ka bangeni ye denkuni bɛ na an b'an labɛn sisan mɔgɔ min bɛna denkuni bɛ yen ni den bangena f'a kun ka di denkuni bɛ yen a bɛ fɛn kɛ an bɛ denkuni kɛ bɔn a b'a jija a bɛ caman di o la kuwa i b'a dɔn denkuni jansa ka bon ka tɛmɛ bangeni yɛrɛ ta kan bɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen aw minnu bɔra yɔrɔ janw na est-ce que a b'a sɔrɔ dɔɔnin bɛ sɔrɔ aw kun kuwa hali bi wariw ti ban joona dɔɔni bɛ sɔrɔ aw kun dɔɔni bɛ sɔrɔ aw kun pase kɔfɛ ouais voilà pour que ka aw aw y'a tila kɔɲɔ lɔlɔma yan an bɛ dugawu ta organiser quoi dugawu ta bɛ yen a bɛna an bɛna dugawu kɛ dugawu bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ɲinɛ n'i ye fantan sani san wɛrɛ cɛ i bɛ kɛ nafolotigi ye ahɔn kana siga dɛ n'a y'a sɔrɔ i ka jala bɛ dugu ma sani san wɛrɛ cɛ a bɛ yɛlɛ sanfɛ an bɛ dugawu ta organiser

Rabbi ala ka teliya n'u halaki. Amin, amin, N'u ma halaki u bɛ diinɛ tiɲɛ. Tiɲɛ. Ni aw ma siran ala ɲɛ aw ka kan ka maloya ten sa don ko don e de ka nkalon o kɔ bɛ ka bɔ fiɲɛ la k'a yira diɲɛ la a kɛra baara ye dɛ Oh.